kuti you should know some of the basics uh, which are in genetics so musataya nthawi let's start mukayang'anitsitsa mauti genetics uh, ndi adule pakati apa and you should only focusing on the uh, left side here pali mauti gene mwina munamvapo olo inu nomwe munayankhulapo kuti ah, munthu uyu watenga ma genes a bambo ake mwana uyu watenga ma genes a mayi ake kaya ndi ulemu kaya ndi mwano kaya ndi mayendedwe or even beauty mukutanthauza chani pamene kuku chimene mukutanthauza apa mwachidziwikire uh, if i can do this illustration so let's have uh, mayi uh, tili ndi mayi apa amene ndikuti its a parent and tili ndi mwanayu amene ndikuti watengerayo so this one that's our offspring ndiye mukuti mwanayi watenga mwano wa amayi ake kapena nzeru kukongola watenga amayi ake what it means here is that uh, this parent has transferred the traits from uh, m'body mwakemu ndikampatsa mwanayi right? ndikuti apanga donated this one has received those traits so that process of transferring information kapena kuti ma characteristics from parent to offspring imeneyo imatchedwa kuti heredity so let's say kuti adzakufunsani pamayeso what is heredity this one is defined as uh, the transfer the transfer of traits or characteristics from parents to offspring mwina munaonapo structure of a chromosome kuti chimaoneka china chake something like this and inside that ndi m'mene timakhala ndi dna right molecule and izizi tingane kuti zikuimirira machani ma genes so um, tingane kuti mwina aka ka gene for skin color for height for kayankhulidwe beauty ya skin color ya something like that so these things zitha kuchoka mwa parent iyi like i said ndikupita kwa mwana in the process of heredity information imeneyoyo kaya ndi nzeru zimene zapita mwa mwanazo kuchoka kwa makolozo zimakhala in these structures called genes

tingolekeza koma iyeyo hereditary messengers that carry information about an organism infoyo kaya ndi skin color kaya ndi height imakhala mmenemo imene tikuti m'majinzimo so that's the thing therefore uh, titha kubwererano tsopano ku mawu athu a genetics

a scientific study is the scientific study of how traits or characters are transferred from parents to offspring zimatheka bwanji kuti infoyo ichoke umu ipite kwa uyu so according to my dictionary pomwe papa mauti genes wa definition yake amanena kuti uh, these are

ndi mkulu amene anayambitsa izi kuti moyo udzivuta zokhuza ndi genetics ya and monyadira amati father of genetics akulu amenewo ndi a, a Gregor hmm? it's a Gregor Mendel Gregor Mendel father of genetics ndi amene anayambitsa izi anali ndi kadimba kake kumangosewera ndi maluwa kawasowa yochita ofuna kuti ivutitsire moyo wapo

tibwere pomwe paja uh, masteni ya apo tili ndi kamwana and let's say kuti kutalika kwa mwanaku is the same as eh, ndi mmene mayiwa ankakulira tinganene kuti mwina height ya mwanayi anatengera mayi ake so let's say kuti tili ndi um, Gene T. Should I use T or H? I think I should take H as for height. And this one akuimirira uh, tingona kuti tallness. And nditenge small h, this one aimirire shortness. so we have shortness there yeah something like that so what has happened here sikuti mwanayi anangochoka mwa mayiwa direct ndikutuluka uko no komano panalinso abambo mm? there was a father who contributed for the production of this guy mm? nde ngati mukukumbukira bwinobwino mwina munaonapo ndipo munamva timanena kuti a human being has 46 chromosomes ukunso ndikuti kulinso 46 so meiosis imachitika ndikupanga half this number kuti ikhale 23 ukunso timakhala ndi 23 the same applies here we have uh, 23 aponso we gonna have uh, 23 so after fertilization mm, fertilization ikachitika pamene tikhale ndi kamwanaka you see so let's say kuti uh, this gene ya tallness iyi inaphatikiza ndi gene ya shortness ya abambo mwana uja ndikuoneka wamtali eti in that scenario tinganene kuti uh, gene ya height yochokera kwa masteni is dominant over gene ya abambo chifukwa abambowa sanaonetse uh, ma effects awo mwa mwana in terms of kutalika in other words majini amayenda awiri awiri tinganene choncho kuti majinzi amayenda awiri awiri ina yochokera kwa eh, adadi ina yochokera kwa amama ndikuphatikiza and combination iyo ndi imene ingapange determine kuti kuti offspring aoneka bwanji so ngati angaoneke um, ngati uku kuposa apa tinganene kuti this gene from mother is dominant and uh, imene isakuonekayo imene isakupanga express edi

these genes titha kukhala ndi ma combinations osiyanasiyana uh, titha kukhala ndi this combination capital h and capital h titha kukhala ndi combination iyi capital h small h and you can also have uh, this condition here uh, ma small h okhaokha Mhm. pali condition komanso ma zygote which are formed du- uh, through these conditions here mukadzaona kuti ma dominant gene aphatikizana mm? ndikupanga form a character condition imeneyi imatchedwa kuti homozygous condition

this guy here akuluwawa condition iyi imatchedwa kuti hetero heterozygous condition it's a condition in which a pair of dissimilar genes ma genes oti ndi osiyana akupanga control a character so hetero in biology

imachita kuti ana awiri so ana awiri tinganene kuti a pair of gene a pair of genes which controls a character yeah so zimanena kuti ma- majinzi amayenda awiri awiri chifukwa timakhala kuti tikutenga ina uku komanso ina the other side from, pare- from two different parents kuti akapange control a character imene ndiyomwe imatchedwa kuti an allele so um, let me also uh, introduce another term as per these things tikambe za phenotype komanso genotype uh, kungoona majinzi azipanga combine kuti apange control uh, a character imeneyo imatchedwa kuti genotype hmm? you can see apa geno kuchokera moti genet genotype uh, this one tingane kuti uh, it's a genetic makeup genetic makeup

then tinakamba zoti apa titha kukhala ndi ma combinations angapo ngati mene ndapangira makosana atatu alapawa so tinganene kuti through these two here we have three genotypes tili ndi type 1 type 2 and type uh, 3 zimenezi we call them genotype like a combination of genes whereas chimene tili tinene apapa the final appearance kapena the physical outlook imene ibwere pa after tapanga combine those genes imene ndi imene timayipanga refer kuti that's our phenotype for instance tinakamba zoti capital h akuyimirira tallness and small h akuyimirira shortness and this gene here is dominant over this one ndekuti zygote alapayi amene adzakhala pure tall adzakhala wamtali chifukwa ndi combination ya chani ma, ma dominant genes okhaokha whereas this one here adzakhalanso wamtali koma osati pure chifukwa ali ndi ka recessive gene pambali apa komano akhala wamtali chifukwa chani chifukwa adawawa ali dominant over this small h ndiye siyidzaonekera this one as well will be tall so we have here tall and we have here tall whereas this guy here ndi ma short genes okhaokha ndikuti uh, we're gonna have that one so

and another probability number two ndi mwina mukhoza kumazimva ndikamafotokoza kutsogoloku komano that's uh, the thing to understand how characters are transferred from parents to offspring in biology we use uh, genetic diagrams and we have two of them You can either use the uh, crosses and sometimes we can use the uh, bayonet square. So ndiyambe ndikupanga cross diagram to show how heredity occurs. So ndigwiritsa ntchito ma genes omwe ndinali nawo aja uh, capital H for uh, tallness and small h for shortness ndiye chomwe ndikufuna tikhale ndi pure breed uyu ndi pure breed tiyipange cross ngati mmene ankapangira a Gregor uja. so let's have these we have uh, capital hs tizipange cross ndi uh, small hs so let me have these

uh, small h now um, what will happen next uh, it's fertilization so uh, mkulu uyu apangana fertilize ndi ada awa ndikuti atipatsa capital h ndi small h whereas uh, the same guy here apangana fertilize ndi mkulu ali apayi amene akatipatsa uh, capital h ndi small h ndikuti we are done with the fertilization of these what about adawa uyu ndikuti atha kupangana fertilize ndi mkulu ali apayi think ndi zabwinonso zifunika zikhale mu line bwinobwino osati china chikapezeka uko yeah ndikuti apa we gonna have uh, capital h small h whereas the same guy ndi mkulu uyu atipatsa capital h small h ndikuti chachitika apachi we label that one uh, fertilization zimakhala bwino kumapanga label so we have fertilization and these are our offspring that's our offspring so apapa chimachitika apa its like mmene mmapangira expand kumasamu mwapatsidwa ma bracket awiri x plus y mukataimuse ndi uh, m plus n so its like x akataimusana ndi mn so i'm referring to this one as x kutaimusa ndi uh, mn you see so you can see zimene zachitika pamenepopo komanso next mudzatenga mkulu uyu akataimusenso uh, the same thing zomwe zili apozo kuti zikakupatseni uh, these products yeah. that's what happens

onse ndi ofanana so mutha kufunsidwa pa mayeso what are the characteristics of first filial generation ndi kuti ah, akulu amenewawa tiyeni tinene kuti first generation after crossing the pure uh, genotype ratio imakhala one to one phenotype ratio imakhalanso one to one all are the same kapena in other words they are all heterozygous

so let's cross these tizipange cross and this time i'm referring these as my parents then uh, meiosis ikachitike apa pachitika meiosis and we're gonna have capital h and apo tizakhala ndi small h yachitika apa uyu label that one kuti ndi meiosis muonetsetse kuti mukuzitsata and meiosis

aphatikizane ndi uyu komanso mkulu yemweyi akaphatikizane ndi uyu you see so apa combination yomwe ibwere apapa ikhala mas- ma bigger hs ma capital h okhaokha whereas iyi idzatipatsa uh, h wamkulu ndi h wang'ono what about if you take this guy mkulu uyu ndi mkulu uyu komanso the same guy ndi that guy ndikuti apo we are going to have uh, capital h i think eh, ndi ndi gwiritsa ntchito yachikulu ya let's have this imafunika izikhala mulaini so you have uh, capital h small h and these ones ndi ma small hs ndi kuti um, apa yachitika ndi fertilization we have fertilization there and here we have our offsprings that's our offsprings so let's find the uh, phenotype ndi genotype ratios so phenotype eh, tambe ndi genotype we have genotype here genotype ratio genotype ratio combination iyi ilikonso ine uku ya macapital h palibe ilipo imodzi so we put it there one tana nayo nanga apa combination imene iliponso ina iyi ikanisiye kuti ikufanana ndi iyi so we can put it there uh, one two two zilipo ziwirizi

osadzisokoneza tikuti phenotype the physical appearance pheno phy zonse zikuyamba ndi phi phi something like that ndiye mungodziwa kuti we are talking about appearance so phenotype ratio uh, if you can count tili ndi to 1 to 2 to 3 ndikuti we have uh,

Ah, chimene chimachitika ndigwiritsa ntchito zomwezi muone kuti punnet square imaoneka bwanji so let's have this something like that nde timakhala ndi malaini apo yeah so nditha kujambula china chake chioneka chonchi so uku titenga pachete matenga ma heterozygous eh, hh tikumpanga cross ndi hh so we have there hh you see? so hh ndikuti we have that parent there and another hh this apa so after meiosis this side ndi kuti ndikhala ndi capital h small h whereas this side after meiosis i'm going to have capital h small h so tiyeni tione zimene zipangane overlap tikayima mu box umu you can see kuti uh, tikhala ndi akulu awa ndi akulu awa eti nde we gonna have ma h okhaokha akuluakulu what about this box here you see kuti tili ndi mkulu uyu ndi mkulu uyu you see capital h small h so we gonna have here capital h small h what about uh, in this box here ndi kuti tikhala ndi big awa ndi big ali apo ndi kuti we are going to have uh, capital h small h and in this box here ndi kuti uh, tikhala ndi akulu awa ndi akulu amene ali apawa ndi kuti apo we gonna have uh, the small h's so you can see kuti uh, timakamba za genotype ratio as 1 to 2 to 1 so iti tilipo tiwiri pali mkulu uyu ndi mkulu uyu and enawa alipo okha awa so that's the thing ndikuti umu mumakhala mopanda kanthu umu chimakhala chopanda kanthu ichichi so you can indicate sometimes timapanga indicate and it's good kupanga indicate zimathandiza so uzapange indicate kuti these are your gametes eh? gametes and izi these are parents basi that's how we, we do a bandit square it's the same thing ehetu so basi aonde kuti niwo zanu zayo patakhala kuti pamayeso ngakhala kuti zachitika pamenepo

435562 ndikuti you can join my whatsapp platform via this number ndikuti mutha kumafunsa question ina iliyonse in any subject ndikuti tizithandizana kumeneko ine mundithandiza inenso ndikuthandizani i think you know what i mean there and so that's it for this video thanks for watching guys let's meet in the next video